foinsí atá á n-úsaid ag Foclóir na Nua-Ghaeilge is é an foclóir nach dtiocfaidh amach riamh. Eachtra ar Fhinn Mac Cumhaill agus ar mhnaoi Bhearracháin is ainm dó. Sé an Laoideach a bhailigh é áit éigin i gCúige Mumhan, go bhfios dom, agus is ait sin. Ar ndóigh, bhuel, ní ar ndóigh ach foilsíodh seo in Irisleabhar na Gaeilge. Eachtra ar Fhinn Mac Cumhaill agus ar mhnaoi Bhearracháin. Nuair a bhí Finn Mac Cumhaill ag dul in aois d'airigh sé é féin a bheith ag dul i laige. agus dúirt sé lá de na laethantaí go raibh a chlaíomh ró-throm dó le hiompar, agus gurbh éigean dó rud éigin a bhaint de. Beagán de laethantaí ina dhiaidh sin, do chuaigh sé ag triall ar ghabha a bhí ina chónaí i ngar dó, darbh ainm Bearrachán, agus dúirt sé, A Bhearracháin, tá mo chlaíomh ró-throm dom anois, agus ba mhaith liom go dtógfá beagán de nó go ndéanfá dhá chlaíomh de dhom, mar nílim, de réir nádúire, chomh láidir agus do bhíos fiche bliain ó shin. Déanfad, go deimhin, arsa Bearrachán, ach go neosfaidh tú scéal dom an fhad a bhead dhá dhéanamh. Neosfad, arsa Fionn, ar a choinníoll nach beidh aon bhean ag éisteacht liom.

agus go raibh Finn Mac Cumhaill chun scéal a insint dó ar feadh na tréimhse sin, ach go raibh sé de ualach air féin gan aon bhean bheith ag éisteacht leis an scéal. Is ná tarsa i n-aice na h-áite, ar seisean, mar dá bhfeicfeadh Finn Mac Cumhaill thú, do stadfadh sé, agus ní chloisinn níos mó den scéal uaidh. Geallaim duit nach raghad, arsa an bhean. An lá ina dhiaidh sin do ghlaoigh Bearrachán ar a bhuachaill agus dúirt sé, A bhuachaill, is fearr bhí ag duine bocht riamh, eh, a bhuachaill is fearr a bhí ag duine bocht ariamh, éirigh agus bain beart luachra agus tabhair chun na ceártan é chun go sínfidh Finn Mac Cumhaill air, an fhad a bheidh sé ag insint scéil dhomsa. Do chuaigh buachaill Bhearcháin ag iarraidh na luachra agus do lean an bhean é. A bhuachaill, ar sí, tabharfaidh mé díolaíocht mhaith dhuit má chuireann tú mise isteach sa bheart luachra agus mé a thabhairt chun na ceártan, agus gan aon ní a ligint ort mar gheall ormsa. Go deimhin ní dhéanfad, arsa an buachaill, mar do mharódh mo mháistir mé, nó ní bheadh aon iontaoibh aige asam choíche arís. Ní bheidh fhios aige, ar sise, ar cad a rinnis, mar fanfadsa istigh sa luachair go n-imeoidh sé féin agus Fionn amach as an gceártain, agus ní fheicfidh siad mé in aon chor, agus ní bheidh fhios acu go rabhas ag éisteacht leo. Má dheineann tú sin, arsa an buachaill, cuirfidh mé thú ins an bheart. Do shín sí sa bheart agus do chuir an buachaill an luachair mór thimp Gabh mo leithscéal. Do shín sí sa bheart, sa bheart, agus do chuir an buachaill an luachair mórthimpeall uirthi, agus do thug ar a dhroim í féin agus an bheart gur shrois sí an cheártan, agus do chaith sé an bheart de sa chúinne.

Lá dá rabhas im' aonar ag siúl le hais abhann do chonaic tigh tamall gearr uaim agus do thriallas faoina dhéin. Nuair a chuas isteach do chonaic an gaiscíoch is mó dá bhfaca riamh ina shuí cois na tineadh agus iasc in aice leis ar na sméaróidí. Cé hé thusa? ar seisean. Is mise Fionn Mac Cumhaill, arsa mise. Is tú go deimhin an fear a theastaigh uaim, arsa an gaiscíoch. Seo bradán, ar seisean, agus do bhíos dhá fhaire le sé lá agus sé oíche chun é a mharú. Sínfeadsa anois tharam go gcodlóchad beagán agus tabhairse aire don iasc go ndúiseoid. Ná lig aon chlog do theacht air, nó má ligeann tú, bainfeadsa do cheann díot, Bí dhá iompáil ó thaobh go taobh i gcás nach n-éireoidh aon chlog air. Do bhíos-sa go cúramach ag tabhairt aire don iasc, agus faoi cheann tréimhse gearr do chonaic clog mór ag éirí ar dhroim an bhradáin. Do tháinig critheagla orm i dtaobh an fhógra a fuaras. Agus do chuimleas m'ordóg go dlúth dian ar an chlog chun nach dtiubharfadh an Gaiscíoch faoi ndeara é, faoina aire é, nuair a éireódh sé. Ach do dódh m'ordóg féin chun an smior agus do chuireas i mo bhéal é, agus níor luaithe do rinneas ná fuaras fios dá bhfainfinn i bhfeighil an éisc go maródh an Gaiscíoch mé an uair a dhúiseódh sé. Do chuireas m'ordóg faoi mo ghiall arís chun fios a fháil cad ab fhearr dhom a dhéanamh. Is do fuaireas fios imeacht as an áit chun nach mbeadh fhios ag an ngaiscíoch cá rabhas, agus ní fhaca riamh ó shin é, agus is mar sin do tharla dhom féin fios a fháil aon uair Gabh mo leithscéal. Agus is mar sin do tharla dhom féin fios a fháil aon uair do chognóinn m'ordóg. Sé an tarna guais is mó ina rabhas riamh ann, lá geimhridh dár imíos liom féin ón chuid eile den Fhéinn agus mé ag siúl trí ghleann, do bhí sneachta trom ar an talamh agus do chonaic, slí ghearr uaim, lorg gaiscígh ins a sneachta. Do chuireas cos liom isteach ann, ach níor líon sí an lorg. Do chuireas mo dhá chois ann, agus is ar éigean do líonadar é. Dúirt liom féin nach mbeinn sásta choíche go bhfaighinn radharc ar an ngaiscíoch mór. Do leanas rian a lorg insa sneachta go dtánag go bothán agus do bhuaileas ag an ndoras. Do chuir gaiscíoch mór a cheann amach agus dúirt. Cé tusa nó cad do thug anseo thú? Is mise Finn Mac Cumhaill, arsa mise, agus do chuir méad do lorg insa sneachta ionadh mór orm agus ní bheinn sásta go dtiocfainn ad fheiscint. Do tharla go maith, arsa an Gaiscíoch, mar táim tinn tuirseach ó shiúlóid fhada do rinneas ag goid an bhulláin a chíonn tú marbh anseo ó Ghaiscíoch ba dhá mhó ná mé féin, agus má fhaghann sé amach cá bhfuilim, gan amhras maróidh sé mé. Imíse agus bain beart brosna go mbeireoidh muid ceathrú de dhúinn féin, mar tá ocras orm. Déanfad, arsa mise. Do ghluaisíos orm agus do rugas téad agus tua liom agus do bhaineas beart brosna chomh mór agus ab fhéidir liom a thabhairt ar mo dhroim. Nuair a thánag chun an tí, do chaitheas i gcoinne an fhalla é agus do bhaineas fuaim agus fothram as. Do tháinig an gaiscíoch mór chun an dorais agus nuair a d'fhéach sé ar an mbeart, Dúirt sé le drochmheas. Cad é an fáth nár thugais riamh níos, nár thugais níos mó ná sin leat? Níor thugas, arsa mise, de bhrí go raibh dithneas orm. Beireoidh sé bainne na gcaorach dúinn, arsa an Gaiscíoch. Anois, ar seisean, suíse anseo le hais na tine agus bí ag fáil ruda éigin ullamh dúinn dá n-íosfaimid. Sínfeadsa anseo tharaim go fóill, agus má thigeann aon tóir orainn, beir ar an ursal so atá ins a tine agus sáigh an ceann dearg de i bpoll mo shróine, mar níl aon chuma eile ar a bhféadfá mé dhúiseacht. Do shín an gaiscíoch insa leabaidh, agus ní fada bhí sé ann nuair a chuala sé fuaim mhór chugam. nuair a chualasa fuaim mhór chugam. agus do ritheas chun an dorais agus ní luaithe a osclaíos í ná go dtáinig isteach gaiscíoch ba dhá mhó ná é seo a bhí sínte ar an leabaidh. Níor ligeas-sa aon aimsir tharam ach do ritheas chun an ursail agus do rugas air agus do shás chomh tréan agus do b'fhéidir liom é suas i bpoll shróine an ghaiscígh a bhí ina chodladh. Do thug an gaiscíoch léim as a leabaidh agus beirid an dá fhear mhór ar a chéile. Bhí droim dhuine díobh i gcoinne an fhalla thall agus droim an fhir eile leis an bhfalla abhus agus iad ag iarraidh a chéile a leagadh. Faoi dheireadh do cuireadh an gaiscíoch a bhí ina chodladh ar a ghlún agus do tháinig eagla orm go marófaí é agus mé féin lena chois. Do rugas ar an tua agus do chromas ar staighrí a dhéanamh suas a dhroim. Do ghearras an chéad staighre ar cholpa a choise, agus an tarna staighre ar a thóin, agus d'ardaíos an tua agus do bhualas an gaiscíoch i bplaic a mhuiníl, agus do leanas dá bhualadh ar feadh tamaill mhór. Is gearr go raibh sruth fola ag rith leis an ngaiscíoch agus go raibh sé ag dul i laige, agus do thit sé ar ghlúin leis, ar cheann dá ghlúine, d'éirigh sé arís agus do bhuail sé mise suas i gcoinne an tSabháin, sé sin an taobhán. D'éist an bhean leis an scéal go foighneach go dtí sin agus dúirt sí, Míchothrom ort! Cá na thaobh go ndeachaidh sé ar a dhroim? Do phreab Fionn ina shuí agus dúirt,

agus do dheimhnigh sé dhó nach raibh fhios aige féin a bhean a bheith sa luachair, ach níor inis Fionn Mac Cumhaill níos mó dhá scéal dó thar éis sin. Sin deireadh an scéil.